Moni ndine Jackie. Nkhani yathu tikubwerera mu dziko la South Africa. Ndiye ngati muli ndi chakumwa, gwirani chakumwa. Gwiraninso chodyera, tiyeni ticheze. Mayi wina dzina lake Mpho Maruping anapereka umboni oziziritsa nthupi kwambiri mu khoti. Ananena kuti Pa 18 October, 2007, anapita ku miting'i ku Sandton ndi amuna ake. Mamuna akeyo dzina lake Thabo. Nde ali ku miting'iyo, ati miting'i ya time share, anala, mamuna ake amangolandira mafoni, amangolandira mafoni. Kenako anapanga arrange kuti akakumane ndi azinzake ku Johannesburg. nde mamuna akeyo anatenga galimoto yawo Volkswagen Polo yooneka ngati ka Golf choncho ananyamuka kupita kutiko kukakumana ndi azibambo aja nde mphoyo anatenga galimoto ina anabwerera kunyumba kenako anadabwa mamuna wake uja Thabo anabwerera koma anali ndi anthu ena atatu eti anzake amene anachoka nawowo amafuna key wa galimoto yomwe amayendera mpho ija nde mpho anapasa key uja koma atayang'ana galimoto ina yomwe anachoka nayo volkswagen Pol- polo ija anapeza kuti inali yophwanyuka kumbuyo anamfunsa kuti yaphwanyika ndi chani galimoto nde ananena kuti taxi inawatani inawagunda nde uja nanga atani abambowo a thabo anatengana ndi azinzawo mhlanga gxowa mabe ndi gxowa anthu folo kuchoka pa magalimoto awiri osiyana nde panali ka- ka- ndingati mpungwepungwe amangokuti achoka apita uku abwerera apita uku achoka apita uku galimoto ina ija anayitenga kupitisa kukatani kukakonzesa mawa lake thabo uja anamuyimbira mnzake wina foni kumuwuza kuti bweresa galimoto yanga ija chifukwa galimoto ina anayisiya ndi mnzakeyo mnzake uja anatani anabwera kubweresa galimoto yake ija kenako thabo nkuntenganso mnzakeyo akuti kutani anachokapo ngati kuti kaya amakamutula nde mpho amangoyang'ana amuna ake aja achoka abwerapo atengana ndi anzawo atani samamvesesa kuti kodi anthu akupanga chani ndi magalimoto kenako anazabwera ku nyumba mphoyo kuti amazatengana ndi amuna ake kuti achokepo anali ndi koti apite, amapitanso mtawuni Anadabwa kupeza kuti Thabo sanakonzeke. Ali busy akuyang'ana TV, akuti akuonera news. Iye uja kumfunsa, "Ah, ah, bwanji simunakonzeke?" Thabo nkumanena kuti, "Ya, ndifuna ndione kuti chani chikuchitika ndi chani pa news kuti akukamba za chani. Ngati atakambe za imfa yomwe achitika usiku." Nde Mpho ati anakhala pansi nkumaonera nawo kuti amve kuti eh, eh, kukuchitika chani. Kuonera news kupeza kuti pa news paja akunena kuti Lucky Dube, oyimba otchuka kwambiri wa reggae, waphedwa. waphedwa usiku wapitawo mpho uja nkumadabwa kuti ah chachitika ndi chani nanga sai aliyense Lucky Dube amamuziwa kunena kuti chamupangikira ndi chani mpameneno chani mpameneno Thabo anayamba kufotokoza zomwe zinachitika chani cha dzulo lake ku Rosettenville akuti thabo anamufotokozera mphowo kunena kuti iyeyo ndi anzake atatu aja anali akuyendesa galimoto kumangozungulirazungulira amasakasaka galimoto yoti abe. Anali anthu okuba. Anthu aja amapanga hijack magalimoto ndi kumalanda magalimoto atanyamula mifuti kapena mipeni kumaopseza anthu. Nde anapezeka kuti a- galimoto yeniyeni yomwe amafuna amayang'anayang'ana Chrysler s- 300C. Nde anapezeka kuti samayipeza ayi anazungulira zungulira gamoto osayitani osayipeza mpaka nayi kufika potopa kuti ah mwina tizingobwerera koma azacheuka anapezeka kuti anangozindikira pakutulukira chani Chrysler 300 C galimoto ndendende zomwe amatanizo amafunazo nde anatani anapezeka kuti anayima anthu awiri nkutuluka Thabo anatsalira m'galimotomu ndi munthu wina. Tsono awiri aja anatuluka kupita kunali galimoto ija. Galimoto ija inali kuti yayima. Amatulutsamo ana. Ndiye anapezeka kuti anangothamanga anthu awiri aja kenako otsala aja anangomva mfuti. Winayo amene anali ndi Thabo m'galimoto kumuwuza Thabo kuti ah pita ukaone chikuchitika n'chiyani. Thabo uja kuthamanga kuti akaone chikuchitika n'chiyani anafika kuyigwira galimoto ija kuyang'ana mkati kenako potembenuka kubwerera anapezeka kuti Paomberedwanso kachiwiri. Anthu aja, anzake a Thabo ndi Thabo onse kukwera galimoto n'kutani? N'kuthawa. Kumene amathawako ndi kumene amakaombananso ndi galimoto ina n'kudzaonongera galimoto ija kumbuyo kuja inaonongeka kuja. Anapita kuthawa kunali kutiko? Kuthawa kumeneko. Kenako mpamene amadzatani? Amadzazindikira kunena kuti akuti munthu amene waphedwa uja ndi ndani? Ndi Lucky Dube. Mpho ati anamfunsa mwamuna wake kuti nde mwamuombereranji Lucky Dube ndi ati anamuyankha kuti sitimadziwa zoti ndi Lucky Dube timaona ngati ndi munthu wa ku Nigeria timaona ngati Nigerian kona tamuombera yankho lodabwisa kuti Nigerian ndi akuyenera kuomberedwa ndi atapanga atachoka choncho amachita mantha kwambiri anachita decide kuti ayi tiyeni tibwerere tikaone ngati anthu atatizindikire tikapita kuti ndife tachita chiwembucho anthu aja anabwereraponso anakapeza kunena kuti pali apolisi chani basi anangopita kumakakhala ngati gulu lomadzangowonapo nawo kenako anatani anabwerera Lucky Dube anali mmodzi mwa ma all time greatest African musicians. anabadwira ku south africa anali rastafarian ndipo anali munthu amene amayimba reggae lucky dube anabadwa pa 3 august 1964 mu nthawi yake anali oyimba yekhayo ochokera ku africa amene analandira award ya best selling african musician award mu 1996 ku World Music Awards. Akuti dzina lake amayi ake anampasa dzina loti Lucky chifukwa chonena kuti ankavutika kubereka kwa nthawi yayitali ndi mmene iye anazapezeka kuti zatheka mpaka wabadwa anampasa dzina loti Lucky kuti kusonyeza kuti mwayi eti nde koma vuto lomwe linachitika ndiloti atangobadwa banja pa- pakati pa amayi ake ndi bambo ake linatha abambo ake nkuchoka ndi amayi ake ankavutika kwambiri amafunika kuti kugwira ntchito ndi anamtenga iye ndi azibale ake anakatula kwa agogo awo kwa amayi awo amayi akewo ndi anakula ndi agogo ake pamene amayi ake anakapeza ntchito amati akalandira ndalama amatumiza kwa agogo aja kuti azidyetsa anawo ndi anapezeka kuti ku- moyo wake wonse anakula ndi agogo ake ndipo poyankhula amanena kuti agogo ake ndi munthu amene anali naye chikondi kwambiri anali his greatest love anali agogo ake chifukwa cha mmene anamukuzira mmene anamulerera ndi nzeru zomwe anampatsa koma atali mwana lucky dube samakonda sukulu anasiya sukulu nthawi inayake basi amaziona zopanda pake koma ndi mavuto amene amakumana nawo mmene kunalili nthawi imeneyo ku south africa anaona kuti kuli bwino abwerere ku sukulu otherwise palibe chomwe chitasinthe pa moyo wake nde lucky dube anapita ku sukulu ndikuyamba maphunziro. Nde ali kumeneko mpamene no anayamba kukumana ndi anthu otani oyimba. Iye amakonda kuyimba. Anapezeka kuti anakumana ndi anali ndi cousin wake wina wake anakumana nayenso komweko ku sukulu ali nzaka 18 nkupezeka kuti anapanga band. Ndipo band yawoyo amayimba nyimbo za za mchikhalidwe mwawo za zawo za chizulu.

ndi peter tosh kuti amawakonda ndi amene amawatsata nde mpamene anayambano kutani kutulusa nyimbo zake rastas never die anamupanga ban chifukwa cha boma lomwe linalipo nthawi imeneyoyo ku south africa koma sanasiye anapitirizabe anapezeka kuti olo rastas never die yo sanagulise kwambiri album yake sinayende komano atapitirizano kumatulusa ma album ena achina think about the children achina prisoner achina slave mpameneno chani zinayambano kumapitano s- platinum status ndikutchuka africa yonse ija mu 1989 Nyimbo zake 4 zinawina ma award a OKTV Awards. Nyimbo ngati achina Prisoner, Captured Alive, House of Exile. mpakana anapezeka kuti anazasanduka sound ya ku africa panali nthawi ina yake olo ku malawi nyimbo za, za, za Lucky Dube zinali zoti kunena kuti ndi munthu onena kuti africa yonse anthu amamukonda nyimbo zake amazikonda i think message yomwe inalimo imakhudza anthu ambiri nde anali basi oyimba okondedwa nde anabebesa reggae amakondedwanso kwambiri africa yonse kuposanso kudziko lawo lokha anali freedom fighter oti samaopa kunena zomwe zimachitika ndi kudzudzula kudzeranso mnyimbo mwake nde anapezeka kuti ah, anakwatira nkubereka ana awiri wamuna ndi wamkazi pa 18 october 2007 Lucky Dube anatenga ana ake awiri wamuna ndi wamkazi amakamutula wamunayo kwa ankolo ake anakwera galimoto yake yomwe amayikonda chrysler 300c nde ananyamuka ulendo wake akufika anayimisa galimoto nde mwana wamunayo anatuluka amatenga chikwama chake kuti azitani athamangire kwa ankolo akewo panangopezeka kuti pangotulukira galimoto mwatuluka anthu awiri mmodzi anathamanga ndi mfuti anamuombera nde Lucky Dube anagwira chiongolero ndikuyamba kuti ayendesenso anamuomberanso kachiwiri pofuna kuthawa anakaomba mtengo anaomba mtengo anafera pompo anthu aja anathawa zonsezi zinachitika ana ake ali pompo ana ake akuona pamene anthu ena anamva kufuti kufuula kuyitana apolisi nkubwera nkuzapeza kuti Lucky Dube waphedwa ali mgalimoto nde atafufuzafufuza sipanatenge nthawi anagwira anthu 5 koyamba koma ena anapezeka kuti anasiyidwa anthu awiri anthu atatu awawa ndi amene anatani anapeza kuti anapezeka olakwa pa mlandu wokupha Lucky Dube ndipo anawapanga sentence to life in prison wina anampasa sentence ya life in prison plus 50 years wina life in prison plus 30 years malinga, malinga ndi gawo lomwe anatenga pakumupha Lucky Dube mwana wake wamkazi ananena kuti amene anali pompoyo ananena kuti iyeyo sakukhulupirira kuti anthuwo anali okuba iyeyo amakhulupirira kuti anthu anachita kutumidwa ndipo anangobwera kuzapha bambo ake chifukwa chonena kuti olo atabwera atafika palibe amene ananenapo kuti tulukani mgalimoto kapena tikufuna kukulandani galimoto anangobwera kumuombera nkuthawa basi zomwe iyeyo amaganiza koma anthu okubawo version yawo inali imeneyoyo yonena kuti iwo amafuna kutani kuba galimoto ndipo mpho maruping ndi amene anali mboni yamphamvu kwambiri yomwe inathandiza kunena kuti anthu atani amangidwe ndithu imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ya lucky dube munthu amene mpaka pano sound yake nyimbo zake zikadalimbabe zikadazungulirabe ndipo zikudalitsa anthu ambiri imeneyo ndi nkhani ya lucky dube zikomo kwambiri